Moni ndine Jaki, mwaswera bwanji? Nde nkhani ya lero ikutitengera ku India ku Mumbai. Nde mudziwa kuti Mumbai poyamba imatchedwa Bombay koma eni ake a dziko anasintha dzina mu 1995 patabwera chipani cha nyuwani chifukwa chonena kuti samafuna mayina ochokera kwa azungu nde inachoka ku Bombay kusanduka Mumbai. Nde nkhani yathu ikutitengera mu chaka cha 2021. Nde ngati muli ndi chakumwa tagwirani chakumwacho kukuzizira kunjaku, ngatinso pali chodyera tiyeni ticheze. 26 July 2021 Anthu anali akusambira pa beach pena pake Mumbai. Akusambira pamene paja anthu akusangalala anangodabwa madzi, mafunde, akankhira pamtunda suitcase. Suitcase yo imaoneka yodabwitsa, imaoneka ngati yodzadza. Nde. anthu amayang'ana suitcase ija koma chifukwa chonena kuti zinali zinkhani zoti zinzoti anamvapo ziwembu zochitika anthu kutsekeredwa mu suitcase chani anthu anayimba foni ku polisi asanatsegule suitcase ija apolisi anabwera anatsegula suitcase ija anapeza kuti munali thupi la munthu thupilo linali lopanda mutu. Anayang'anayang'ana malo onsewo, anapanga sechi, sanapeze mutu. Anangotenga kupita nalo ku motchale. Ku motchale kuja anajambulajambula thupi lija nkutenganso ma sample ena a thupilo kusunga kunena kuti mwina pakapezeka munthu. Anayang'anayang'ana anatulutsa m'manyuzi zovala. zomwe munthu uja anavala komanso atamuonetsetsa atampanga examine anapeza kuti anali munthu wamkazi komanso m'manja mwake munali mojambula hena zomwe anthu ena amajambula makamaka mchikhulupiriro cha chisilamu nde anapezeka kuti anadziwa kuti munthuyo anali wa chisilamu koma samadziwa kuti ndi ndani chifukwa choti analibe mutu zinali mmanyuzi chani kuti amene angadziwe kapena amene akusowa munthu mzimayi amaganiza kuti akuyambira kukhala kuti akhoza kukhala kuti kuyamba zaka 25 kufika zaka 35 thupilo analipeza la munthu koma palibe amene anabwera ayi kuzanena kuti ife kapena tikumudziwa kapena kuti pasowa munthu pena pake panalibe uthenga wina uliwonse wotero nde sakanangosunga thupi lija mpaka kalekale anakayika thupi lija m'manda koma anali atatenga masampo a dna nde basi anakhala ngati anangozisiyano kuti palibe chimene angachite sanapezenso mutu pena paliponse mu august 2022 kunatulukira bambo wina dzina lake javid achikulire ndithu kudzanena kuti ineyo ndikufuna kuchita ripoti kusowa kwa munthu munthuyo i think anasowa chaka chatha nde apolisi anafunsa kuti munthu wake ndani nde ananena kuti "Ah, msuwani wanga kapena titi nisi wanga anasowa Chaka chatha takhala tikufunafuna kuyesera kuti timpeze koma sitikumpeza. Takhala tikusakasaka kunena kuti mamuna wake atithandize koma sakutithandiza anthu ake mtundu wakwawo wonse ukupanga zinthu zodabwitsa ndiye ndaona kuti kuli bwino ndzanene kutiko ku polisi. Apolisi ati nde munthu anasowa chaka chatha patha miyezi 14 inuyo nthawi yonseyiso mmanena bwanji? Anena kuti chifukwa chonena kuti sitimadziwa chenicheni chikuchitika timati tikati timuchite reach nisi wathuyo mamuna wake amangodula foni komanso mu 2021 mo zimakanika chifukwa chonoti inali nthawi ya lockdown ya covid nde anthu sama- samaloledwa kuyenda nde kuti sitimatha kupitako nthawi yomwe anapange anatsegula noti anthu akuzoyamba kuyenda tinapita kunyumba kwake tinapeza kunena kuti anthu anasamuka kulibe kwa aliyense nde takhala tikuzungulira mpakana anthu ena anatiuza kunena kuti iya takayang'aneni kukhala ngati anasamukira kwakuti nde tinalowera mbali yomwe anataniyo anasamukiramo anatiuza kuti ndi pafupi ndi mpingo wina wake titayang'ana tinakayapezadi takayapeza umeneko tikufunsa kunena kuti nisi wathu ali kuti akutiuza kunena kuti anathawa mwamuna wake amene ama- anayankha kuti anathawa kuti mukutanthauza kuti anathawa chifukwa chonena kuti anapeza kuti nisi wakeyo mwana wake anali konko ati "Ah, Nde anathawa anasiya mwana? Akuti ee anapeza chibwezi anangosiya kalata iyi kunena kuti sindikufunaninso ati ndikukakwatiwa ndi mamuna wina anathawa zinathera pompo. Anawerengadi kalata yolemba kuti ndakuchokerani sindikufunaninso ndapeza mamuna. Nde ankolo ake ananena kuti ah nde akathawe mamuna wake nde adane ndi abale ake aiyeyu oti anamulera. Mpameneno ankolo ake ananyamuka kuti ah. Nkhaniyo sanaikhulupirire, sinamveke bwino, komanso amachita ignore kwa chaka chathunthu. Bwanji sanawauze panthawiyo kunena kuti munthu anathawa, anasiya mwana wake? Mpamene apolisi a, mpamene a ankolo aja ananyamuka kukanena ku polisi. Apolisi ndi kutsegula kesi kunena kuti ah, actually palidi munthu amene anapezeka ndi thupi lokha opanda mutu. munthuyo ndi wamkazi nde mwina tiyambe kufufuza kuchokera patipo pamenepo ngati munthuyo angakhale kuti ndi ameneyo uyu ndi sania saiki mu chaka cha 2021 anali ndi zaka 25 sania anali mwana wa masiye makolo ake anamwalira ali mwana nde amamulera ndi ankolo ake a javid ndi akazawo anamulera kuyambira ali mwana kufikira atakula Nde mu 2017 ankolo ake anamupezera mamuna nkumpangira arrange kunena kuti akwatirane naye chifukwa cha mchikhalidwe chawo anthu amapezeredwa amuna ndi makolo awo kapena azibale awo akuluakulu amumtundu mwawomo amapanga arrange uyu ndi uyu akwatirana nde anamupezera mamuna mamuna wake dzina lake Asif Shaik Asif uja zinali ngati zabwinobwino anapanga naye ukwati nde atapanga ukwati ananyamuka amakakhala ku Mumbai ku Mumbai kwa banja la kwa Asif-yu. Asif amagwira ntchito ku shipping company nde masiku ena amatha kupita pomwe akagwira ntchito ku Saudi Arabia kuchoka ku India kuja amamusiya mkazi wakeyo ndi amayi ake ndi azibale ake nde ndinene kuti mmene anamkwatira amakakhala ku, ku, ku chikamwini ku mtundu wa kwawo kwa Asif nde amakhala ndi amayi ake a Asif brother wake wa Asif mkazi wake wa Asif ndi abambo ake a Asif ndi amakhala kumene kuja mu 2019 anabereka mwana mwana wake dzina lake Amara amankonda mwana wakeyo kwambiri Amarayo kantsikana banja labwinobwino zabwinobwino kenako ndi pamene chani amankonda mwana wawo bwinobwino kenako mpamene zinapezeka kuti ndani Saniya atasowa ankolo ake anayamba kuyang'anayang'a. Last time anayankhulana naye akuti inali pa 8 July 2021 koma anangoyankhulana naye mwamwayi chifukwa nthawi zonse foni yake imapezeka kuti ndi yozima ndi anthu amadabwa kuti kodi foni ya- yake ndi yozima bwanji. Ndi atafufuza ulendo wina anapezeka kuti akuti apongozi ake aamuna anam'menya kwambiri Saina uja. mpakana ananyamuka kuti akanene ku polisi koma anthu anamuletsa kuti mukanena bwanji polisi ndi apongozi anu ndi kubanja kumeneku bapirirani khalani ndi anabwerera kukakhala anthu samadziwa kuti anammenya ifa chani koma anayamba kuoneka osasangalala koma anthu samadziwa kuti Saina sakusangalala ifa chani samanena ayi chenicheni chomwe chimachitika nde apolisi anamutani anamufunsa Asif kunena kuti Asif, mkazi wako anapita kuti? Chifukwa nanga si ankolo abwera kunena kuti niece wawo anasowa koma simunawatani simunawauze iye uja nkunena kuti asanasowe anatani anandisiya anachoka analemba kalata kunena kuti sakundifunanso wapeza mwamuna wina anamusiya mwana ndikutani ndikundichokera nde anamfunsa kuti ndiye bwanji simunauza abale ake ali a- sinali ntchito yathu kuti tiauze abale ake mesa ndi abale a iyeyu ife timaona ngati akuziwa komwe wapita nde anamfunsa kuti muli ndi mb- umboni wanji onena kuti anakusiyani nde anatulusaso kalata yomwe ija kuti anasiya kalata iyi kuna kuti wandisiya banja latha apolisi anaitenga kalata ija kuti okay chabwino komanso ananena kuti tikufuna titenge dna test dna ya mwanayo tifuna tiyeze ngati kuti ali ndi ubale ali pa ubale ndi thupi lija analipeza lija linali mu suitcase lija ndi anatenga dna ya asifiyo nkutenganso dna ya mwana ndikukayeza atakayeza anapeza kuti ndi match kunena kuti thupi lopanda mutu analipeza lija inali thupi la saina apolisi nkumati ah, sono inu munena kuti munthu anathawa andiyeti tikupeza thupi lake muchani mu suitcase bwanji simunauza abale ake kuti munthu anachoka ndi iwo amanena kuti ife panalibe chifukwa choti tibu- tinenere mesa watithawa wapeza mwamuna wina anati okay chabwino bweretsani kalata mukunenayo ndi anatenga kalata ija apolisi ndi anapeza ma experts ma handwriting experts anayichita examine kalata ija anapeza nayo kuti s- handwriting sinali ya saina amene analemba kalata inali handwriting ndendende ya asif mwamuna wake uja ndi anamtenga asif uja anammanga kuti bwanji munanama kunena kuti anthu kuti munthu wathawa ndi chibwezi apa wapezeka atadulidwa mutu komanso mwalemba kalata yabodza munasamuka kumene munali osawuza abale ake ngati anakusiyirani mwana bwanji osawuza zonena kuti mwana ali kuno munthu wanu anathawa ndi apolisi ananena kuti nkhaniyi sitikuyitani sitikuyisiya anamtengano nkuyamba kumchita question asif uja atayamba kumfusa sizinatenge nthawi kenako anavomera chilungamo kuti okay chabwino ineyo munthu ndinamtani ndinamupha anamupha tsiku loti linali pa eid ndi apolisi ananena kuti sizingatheke kuti unapanga wekha chifukwa chonena kuti amakhala ngati family ndi azibale ake asifiyo anthu anasamuka bwanji onse chifukwa chani azibale ake asifiyo sanapangepo kalikonse kuti ah kodi amayi ake amala apita kuti ndi anati kalipo kalipo Plusso ka history koti anamenyedwa ndi apongozi ake kaja anamfusisisa iye ujano mpamene anatani ananena kuti yayi anandithandiza ndi abambo anga ndi mchimwene wanga ndi mlamu wanga onse anabwera kunyumba tinamugwira sayina uja ndikumunyikiza mmadzi mbathtub kuti amire koma samamira nde tinamutani tinamukhikha pa khosi mpakana anafa koma kuti tionesese kuti wafadi ndinayamba kumudula khosi koma ndinakanika kumaliza ndinakomoka ndi abambo anga anamalizisa ndadzidzimuka atamudula mutu tinali tikukambirana kuti tingatani kuti munthuyo asampezenso asampange identify ndiye ndinaona kuti kuli bwino timmete mutu ndi anamusheva mutu wonse kumchosa tsitsi kuti munthu akazawupeza mutuwo asazaziwe kuti ngwandani komanso saina anali ndi mole kani ngati ka ngati kachibolingo pa mulomo pamwamba pa mulomopo ndanati "Ii, ichichi nchonena kuti munthu akhoza kumpanga nacho identify anazulapo mole inalipoyo basi anatenga mutuwo kuukulunga kuika m'bagi ndikupita kuthengo kwina kwina nkukatayira kumeneko thupilo poganiza kuti chitani nalo analiika m'sutikesi ndikupita mbali inanso kwina, kunena kuti zinthu ziwiri zisadzapezeke pamodzi kuti munthu asadzachitidwe identify, ndikukamutayira kutaliko kufupi ndi mtsinje kungati ku mkhwala, nkukamtayira m'menemomo. Ndiye zinangochitika kuti. after masiku angapo madzi anamutenga ndikupita naye nkukatani kukamafunde nkukamponya pa beach anthu nkuipeza suitcase ija koma iwo anali ali comfortable kuti sa atani sampanga identify komano kuwo- poopa kuti poti chiwembucho chachitikira m'nyumba magazi chani anatani anasamuka nkupita kwina nkupeza kuti anthu akhala mpakana kutha miyezi 14 osatha ku- opanda wina aliyense ozindikira kufikira nthawi yomwe makolo ake anayamba kunena kuti iyayi mwana wanga sizingatheke kunena kuti angakhale nthawi yonseyi osandichita contact ndamulera wakula wakakwatiwa ali mwana olo atasiyana ndi mamunayo nkupeza mamuna wina iye ndife chibale sichinathe Mpamene makolo anayamba kuchita follow up nkuyamba kupita konko kulondola kulondola mpakana kupeza kuti chani munthu anaduli, anadulidwa mutu nde nkhani yake inatani inali choncho komano chomwe chinatsala chomwe chimavuta kumvetsetsa nchonena kuti anampheranji nde ataafusisisa kuti sono mwamupha chifukwa chani walakwa chani pamene amanena kuti iyayi asifi ndi abale ake anagwirizana kunena kuti Asifi akazabereka mwana, mwanayo azaperekedwe kwa mchemwali wake chifukwa choti mchemwali wake anali osabereka nde amafuna mwana, amafunisitsa mwana nde banja lawo lonse mtundu wawo unagwirizana kuti okay, tingodikirira Asifi akazakwatira nkubereka mwana, tizatenga mwanayo tizampasa ndani mchemwali wakeyu azakhala mwana wa mchemwali wake. Iye azapitiriza kaya azabereka ana ena ndi mkaziyo fine, koma unali mgwirizano wa mtundu wawo. nde pamene asifi amazakwatira saina uja ndikumbweresa pakhomo kukhala naye atabereka anamudikirira sanamuuze chilichonse kufikira ali ndi mimba kenako anabereka mwana nkumamuza kuti mbanja la mwathu munono tinagwirizana kuti ukazabereka mwana mwanayo akhala kwa ndani kwa mchemwali wake wa asifi saina nkumanena kuti ee mwana waine akhala bwanji wa munthu wina nde akuti anakana kuti sizingatheke atanamuza kuti iyayi ubereka ana ena anali kuti zilibe kanthu olo nditabereka ana ambirimbiri ndi anga sindingatenge mwana wanga nkumpasa munthu wina ngati iye afunisisa mwana akapange adopt nde akuti zimenezo anayamba kukangana kukangana konse kunali mtundu kufika poti apongozi zake kummenya nkhani yake inali iliyo inali imene kuti bweretsa mwana wakoyo akhale mwana wa, wa mlamu wako Nde iyeyo amakana kuti ayi. Nde chifukwa choti anakanitsitsa koma unali mgwirizano wa mtundu wawo, anaona kuti kuli bwino tithane ndi munthu ameneyuyu amene akukanayu, ife tipitirize zomwe tinagwirizana. Nde pa tsiku lomwe anamuphalo, anamtenga mwana uja kuti mwana apite akacheze, ndi nthawi ya Eid, ma celebrations, aunt ake akuti akacheze naye, anamtenga kukampereka kwa ndani, kwa aunt akewo, Amara uja kuti akacheze. Koma kunali kumpereka kwa ndithu kuti basi mwanayu tampereka ndi wako. mmene tinagwirizanirana kenako nkubwerera kuzamupha uyu kuti asachite makani ndikukamtaya mmene anamtayira zifukwa zake zodabwisa kunena kuti mtundu wa anthu ungakhale pansi ndikukambirana ndikugwirizana zinthu zoopsa ngati zimenezo zopanda sensi ngati zimenezo koma ndi zimene anatani anapanga ndi gulu lonselo analikokolola anawamanga anawamanga mu 2022 koma kufikira pano sanalandire chigamulo akadali mprison akudikilira chigamulo. imeneyo nde nkhani yomvesa chisoni ya sania shaik. zikomo kwambiri.